vestiville tv filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔkan aw bisimila aw ka kɛnɛya kunnafoni kɛnɛ kan kɛnɛya kunnafoni ye jɛmukan ye min bɛ walawalali k'aw ye kɛnɛya nasira fɛ banaw kunbɛncogo u furakɛcogo ani banaw yɛrɛ prise en charge bɛ se ka kɛ cogo min o hukumu kɔnɔna na an bɛ wele bila an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun u ka na ka na walawalali k'aw ye bi an ka bi babu bɛna tali kɛ sunbagatɔ ka minfɛnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc sunbagatɔ bɛ se ka mun ni mun de dun sun tigɛlen kɔfɛ o hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka ingénieur ba dɔ ma a bɛna a yɛrɛ fɔ aw ye balimamuso i ni tile i ni ce an ka wele jaabili la i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛbagaw ye ne tɔgɔ ye gindo kudeja ne ye ingénieur ye en nutrition et contrôle des aliments donc an ka baara bɛnnen bɛ dumuniko problème mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ u t'a dɔn u bɛ fɛn minnu dun u t'a dɔn dumuni minnu kan ka kɛ wagati minnu na donc an bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma k'u dɛmɛ dumuni taabolo la dumuni ɲuman choisili la ani dumuni min kan ka dun wagati min ani a man ka dun wagati min na. I ni ce i ka kɔrɔfɔ la. nse ayiwa an ka bi babu i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min a bɛ tali kɛ sunbagatɔ ka minfɛnko sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sun tigɛlen kɔfɛ étant donné que sunbagatɔ bɛ tile bɛɛ ban a kɔlilen don ji farikolo kɔlilen don ji ni dunfɛnko sira la maintenant ni sun tigɛra sunbagatɔ minfɛn jumɛn de ka ɲi a ma surtout kalaman kunda n'i y'a jateminɛ mali kɔnɔ a minfɛnko nasira fɛ an ka kɛnkɛlibaw ni libitɔnw de ye consommation fanga ka bon kosɛbɛ i bɛ se ka mun de walawala an ye o la o bienfait an'a méfaits sunbagatɔ ka farikolo kan i ka ɲininkali diyara n ye donc n b'a daminɛ ni mun ye fɔlɔ pour que ji yɛrɛ a bɛ se ka kun i fɛ cogo min pour que farikolo kana dɛsɛ ji la n b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni o fɔlɔ ye mun ye dumuni dɔw bɛ yen an bɛ olu nɛmɛ nɛmɛ parce que an tɛ se k'a fɔ ko k'a ye k'a to yen parce que dumuni sugu dɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ se k'a ye k'a to yen surtout an yɛrɛ fɛ yan nɔ dɔw bɛ yen u bɛ suguri kɛ kafe de dɔw bɛ yen u bɛ kɛnkɛliba min dɔw bɛ yen u bɛ libitɔn min bon déjà kɛnkɛliba yɛrɛ filɛ kɛnkɛlibaji ani libitɔn ninnu ni kafe ale b'a kɛ de sugunɛkɛ bɛ caya i bolo de a bɛ sugunɛkɛ de bila i la wagati bɛɛ donc an tɛ se k'a fɔ i kana a min pewu parce que dɔw tɛ taa a kɔ mais i bɛ dɔ bɔ a la k'a nɛmɛ nɛmɛ donc n'i y'a nɛmɛ nɛmɛ a b'a to dɔ bɛ bɔ i ka sugunɛkɛba la o ye kelen ye fila dumuni min fana n'a kɔgɔ ka ca kojugu ni dumuni kɔgɔ ka ca kojugu o fana b'a to sugunɛkɛ bɛ caya mɔgɔ ma donc n'i bɛ dumuni kɔgɔman dun kan'a kɛ kɔgɔ camanba ye i b'a kɛ kɔgɔ bɛrɛbɛnnen donc n'i y'a k'o ye o fana bɛ dɔ bɔ i ka ji envie min bɛ k'i la k'a fɔ k'i bɛ ji min o bɛ dɔ b'o la o ye kelen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o yɛrɛ y'a dama fɛn dɔ ye parce que tile ka farin ni tile dun ka farin ni mɔgɔ bɛ tile kɔrɔ kuma bɛɛ a fana bɛ na ni ji minnɔgɔ ye hadamaden ma parce que ji bɛ dɛsɛ i farikolo la donc an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka N'u bɛ se minnu bɛ se u kan'u exposer tile kɔrɔ kojugu surtout dɔw bɛ effort physique caman kɛ an yɛrɛ fɛ yan wotoro pusela caman u bɛ tile ban wotoro puse la donc i bɛ wotoro puse la i bɛ tile de kɔrɔ dɔw ta ye nɛgɛso boli ye dɔw bɛ nɛgɛso boli donitala dɔw bɛ tilegan fɛ u bɛ taa fɛnw ta u bɛ nɛgɛso de la donc o bɛɛ ye effort physique dɔ de donc e bɛ tile kɔrɔ en même temps i bɛ ka effort physique kɛ o ye ko fila de ji bɛ dɛsɛ farikolo la i bɛ ka énergie fana dépenser donc a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye jiko dɛsɛ bɛ i sɔrɔ bon jiko dɛsɛ dɔrɔn ka bɔ yen fɛn dɔ fana bɛ yen i b'a fɔ hypoglycémie a b'o lase mɔgɔw ma parce que hypoglycémie tɛ i n'a fɔ jabɛti bɛ yen na dɔrɔn hypoglycémie b'i minɛ hali mɔgɔ normal hypoglycémie bɛ se k'i sɔrɔ ale ye mun ye o ye sukaro dɛsɛ de ye joli la donc ji tɛ e farikolo la e bɛ ka kɔngɔ de muɲu depuis fajiri fo heure mun i bɛ ka tila ka girin baara fanga la donc n'i b'o fanga la a bɛ na ni sukaro dɛsɛli fana ye donc o de b'a to sunkalo kɔnɔ caman bɛ u bɛ bɔ ka bin donc o bɛ na ni mɔgɔw ta ye donc n b'a fɔ u k'o éviter bon dɔw fana bɛ yen i b'a fɔ se bɛ dɔw ye bɛɛ n'i ta don se tɛ dɔ ye se bɛ dɔ ye donc se bɛ minnu ye olu bɛ se ka to yɔrɔ sumayama yɔrɔ kɔnɔna la i b'a fɔ climatiseur ninnu o b'a to jiko dɛsɛ t'i minɛ se t'an minnu ye an b'an ta kɛ yirikɔrɔla sumaw ye i bɛ don yirikɔrɔla sumaw na ani yɔrɔ minnu na fiɲɛ bɛ don ka bɔ fiɲɛ a bɛ se ka fiɲɛ bɛ don i bɛ se ka fiɲɛ sama ka ɲɛ donc o fana b'a to jiko dɛsɛ tɛ na bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye fana suntigɛ wagati la n'i bɛ se i bɛ supu tobi hali ni kuma bɛɛ tɛ kuma kelen kelenni i bɛ supu naji min donc parce que kɔgɔ min bɛ k'a la kɔgɔ yɛrɛ b'a to farikolo ma farikolo bɛ ji mara donc ni farikolo bɛ ji mara a b'a to jiko dɛsɛ tɛ na mais a kana kɛ kɔgɔba yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na kɔgɔba fana man ɲi nɔ donc suguri fana wagati la i b'i jija i bɛ fruit dɔ dun ou bien légumes ou bien an b'a fɔ scientifiquement il y a des fruits et légumes qui sont riches en fibres fibrema fɛnw bɛ yen nɔ donc i b'olu dɔ dun i n'a fɔ pomme a bɛ pomme na a bɛ namasa la a bɛ jɛgɛw la donc n'i y'olu dɔw dun o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ i ka ji nege la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min tan sun donyɔrɔ la dumuni minnu ka ɲi nɔ n'o b'a to sundonna yɛrɛ a tɛ sɛgɛn tile kɔnɔna na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min caman bɛ sɛgɛn bi ni an ka mali yɛrɛ sun jate minɛ sun bɛ kɛ tile kɔrɔ sundonna i bɛ kilimu kɔrɔ o i bɛ wotoro puse la o degun dɔɔni bɛ bɛɛ kan mhm. donc farikolo bɛ sɛgɛn da kɔnɔnaw yɛrɛ bɛ ja i yɛrɛ y'a fɔ i ka walawalali kɔnɔna na sisan ko farikolo yɛrɛ kosɛbɛ jiko manque bɛ n'a la maintenant sun tigɛ kɔnɔna na o fɛn kalan de ka ɲi o tigilamɔgɔ ma waa fɛn sumalen de ka ɲi a ma minfɛnko nasira fɛ cogo min a ye ji minnu pɛridi farikolo la o ji ninnu bɛ se ka segin cogo min effectivement eh, n bɛ se ka mun fɔ la suntigɛ wagati i ka sun tigɛ ni fɛn kalama ye o de ka ɲi farikolo ma ni fɛn sumalen k'a fɔ ko n ye tile ban n bɛ ji suma min k'o de bɛn'a nɔgɔya o t'a nɔgɔya a b'a gɛlɛya de mais par contre n'i ye jikalama min jikalama b'a to farikolo bɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ joli bɛ boli a bolicogo la cerveau bɛ fɛnkɛ i ka fatigue dɔ bɛ bɔ a la olu bɛɛ bɛ nɔgɔya o ye kelen fɛn kalama filɛ surtout fɛn kalama yɛrɛ comme a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ hali kɔnɔja i bɛ kisi kɔnɔja ninnu bɛɛ ma donc sun tigɛ la fɛn kalama de ka fisa ni fɛn sumalen kan'a fɔ n bɛ sun tigɛ ni ji suma i bɛ sun tigɛ ni fɛn kalama ye o de ka ɲi hadamaden yɛrɛ ma ni fɛn sumalen donc ni sun fana tigɛ k'a fɔ k'i b'i kɔnɔ fa ji la o fana man ɲi kan'a kɛ ten kɔnɔbara tɛ se k'a bɛɛ ta parce que ni e y'o kɛ estomac tɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ parce que farikolo yɛrɛ filɛ pour que farikolo ka se ka ji labaara f'a ka se degere dɔ de ma a b'a daminɛ 37 degere ka taa 40 degere la donc farikolo yɛrɛ o ka approximatif ye 37 degere de donc n'i ye jikalama min o wagati estomac bɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ k'a tɔ bila ka taa nugu fɛ donc parce que ale bɛ nafamafɛnw de ta i m'a ye mais ni jisuma don san a bɛ sɛgɛn a tɛ se k'o nafamafɛnw sɔrɔ ji la a bɛ sɛgɛn a bɛ effort fournir a tɛ kɛ ka ɲɛ mais fɛn kalama bɛ se k'a ka nafamafɛn ta o wagati donc a b'a tɔ bila ka taa donc farikolo mago bɛ min na ale b'o sɔrɔ o ka ɲi e yɛrɛ ma donc sun ka tigɛ ni ji kalama ye o de ka ɲi ni jisuma ye bon suntigɛ fana kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka ji min i b'a min dɔɔni dɔɔni kana kɔnɔ fa yɔrɔnin kelen k'a daminɛ suntigɛ la ka taa se fo suguri dun kuma ma n'i kɔnɔ bɛ se hali deux litres i b'a min mais i dɛsɛra cogo cogo i jija i ka litiri kelen min ji la o de ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ma mais a litiri in fana na kan'a bɛɛ min ɲɔgɔn fɛ i b'a min dɔɔni dɔɔni dɔɔni en petite quantité fo k'i sago sɔrɔ a la donc min bɛ n bolo k'a fɔ o yɔrɔ la o y'o ye i ni ce i ka kɔrɔfɔ la ɔ kuma laban kuma la i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di an balimaw ma sunko nasira fɛ cogo min sun tigɛlen kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma la cogo min san ji mincogo b'a la quantité b'a la donc eh, sun tigɛli kana k'i ma kɔlɔlɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di an balima sundonnaw ma n bɛ se ka ladilikan min d'u ma pour que suntigɛ kɔfɛ i kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a la bon ji ta an y'o fɔ ka ban i t'i kɔnɔ fa ji la cogo min i t'i kɔnɔ damatɛmɛ dumuni fana la ten e kɔnɔ fa dumuni na cogo cogo a bɛna tila ka yeelen de a tɛ to e kɔnɔ n'a ma na ni problème ye a tɛ na ni nafa fosi y'i ma parce que n'i ye a damatɛmɛ kojugu ni farikolo ma se k'a ka baara kɛ a bɛ dɔw dɔw yɛrɛ bɛ yen u kɔnɔ bɛ funu a bɛ kɔnɔfunu bila u la kɔnɔfunu ballonnement bɛ se ka na ni dɔw ye fiɲɛbilaba ni fɛn caman a b'a las'u ma a bɛ degun mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ mana funu a bɛ degun las'i ma parce que i degunnen de don o b'a sɔrɔ furu tɛ ka se k'a ka baara de kɛ donc a tɛ fɔ ko kana nin dun i tɛ nin dun o tɛ mais i k'a dɔn n kan ka nin ɲuman de dun wa n kan ka nin dun nin wagati la donc dumuni fɛn fɛn ka di i bɛ se k'a dun mais a ka kɛ dumuni ɲuman ye mun bɛ nafa s'i ma a ka kɛ dumuni fɛnɛ ye mun bɛ dun wagati minnu na i n'a fɔ sukaromafɛn filɛ n'a ma ɲɛ i bɛ sukaromafɛn dun ka se fajiri ma kana kɛ sukaromafɛn girinmanw ye ou bien sukaro jɛman bɛ ta ka kɛ fɛn minnu na n'a fɔra fajiri fɛ k'i wulila i bɛ ka taa dabileni ji ta k'a min ou bien ka eh, jinjinbere ji ninnu ta ka min o t'o wagati ye i bɛ se ka nɔnɔ min nɔnɔ c'est pas obligé que a ka kɛ sukaroba ye hali nɔnɔ kɛnɛ i bɛ se k'a min buru dɔɔni i bɛ se k'a dun hali kini n'a ka di i bɛ se ka kini dɔ dun mais a kana kɛ damatɛmɛ wale de y'i ma donc a tɛ fɔ nin tɛ dun a tɛ fɔ nin bɛ dun tant que bana t'i la i b'a fɔ jabɛtitɔw ni tensiontɔw f'i ye hadamaden normal de i bɛ se k'a bɛɛ dun mais il faut savoir quoi manger et à quel moment manger quel aliment ok merci docteur ayiwa nin de bɛ dan sigi an ka bi kɛnɛya kunnafoni tako filanan nimero la an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ko bi kɛnɛya kunnafoniw bɛ tali kɛ sunbagatɔ ka minfɛn ko nasira fɛ sunbagatɔ yɛrɛ bɛ se ka mun ni mun de dun sun tigɛlen kɔfɛ minfɛn ko nasira fɛ mun de ka ɲi sunbagatɔ farikolo ma o hukumu kɔnɔna de la bi an kun ye an ka nutritionniste ba wele a ka na walawalali k'an ye ingénieur don ayiwa an balimamuso an b'i fo an ka wele jaabili la i ye walawalali min kɛ an ka filɛlibagaw ye an b'i fo o jaabili la